An ka foli bɛ bamada point net kanubaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn o fɛn sɔgɔlen don bamada point net la ni waati in na an ka foli ani waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ don balimakɛ saliya basi kulubali ka bɔ bamada point net la maliyɛnw aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni an bɛ to ka minnu lawaleya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa ka an da don dugu kunnafoniyaw la k'o walawala aw ye cogoya min na Maliyɛnw kɔmi aw yɛrɛ b'a kala ma cogoya min na kunnafoniw bɔlen don n'a ye k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ko ko caman bɛ yen ni o b'a kɔnɔ nin waati in na ni an bɛna an da maga olu la bi m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko n kelen tɛna jamukan in ɲɛnamaya ni n balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale aziz tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn aziz la aziz tarawele ni ale ko k'an ka jamana kan ta ba la walasa an ka jamana yɛrɛ ka ta ba la ni n'ale bɛ ne kɛrɛfɛ an bɛna kuma di a ma a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila fɔlɔ ɲɔni an ka don an ka babu la aziz salamu alaikum alaikum salam o ye arabukan ye dɛ o tɛ bamanankan ye dɛ ayi salam salam alaikum tɛ arabukan ye o ee kumaden minnu bɔra kuranɛ kɔnɔ ko arabukan tɛ o ka ca dɛ mais an tɛna don o yɔrɔ ninnu na, d'accord, ɛ hali an t'a fɔ ko alcool wa, n ko alcool ye alcool de ye arabukan ye, alcool kelen kelen in, ɔ, mais aa est ce que mɔgɔw bɛ ka fɛn in ko faamuya kosɛbɛ, non tiɲɛ na Aziz faamuyali ma sɔrɔ a la, bi
Bɛ bamada point net mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo unhun foli diyar'an ye kosɛbɛ a ma se ka n tɔgɔ yɛrɛ fɔ bilen dɛ ee ayi i dɔnnen don kosɛbɛ d'accord an b'an lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka bi jamukan an bɛna an da maga baabu minnu na o de bɛna tali kɛ an ka jamana ale bɛ ee CEDEAO ka ɲangini bere kɔrɔ A bɛ nin y'a kalo kelen an bɛna an da don o la k'o walawala kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ni faransi ni olu bɛnbaliya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ ko faransi bɛ mun na anw ka jamana kɔnɔ ko a bɛnnen tɛ anw ma o furugufurugu min bɛ anw ni faransi cɛ an bɛna an da don o la ni ka o fana walawala tile fila in na an y'a mɛn fana kunnafoni sira caman na k'a fɔ ko fɛɛrɛ de bɛna kɛ ni ka police territoriale ni k'o bila an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ bi an n'an balimakɛ aziz tarawele an bɛna an da maga o de la k'o walawala kosɛbɛ bi o la an b'a fɔ aw ye k'a ka partager a y'a partager walasa ni kunnafoniya ninnu ka se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maa o maa bɛ yen k'i haju fɔlɔfɔlɔ ye mali in jɔliko ye kunnafoniya ninnu ka se k'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la cogoya min na o la ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ aziz kɔmi i ka bɔli caman na kunnafoni di siraw kan i bɛ kuma an ka kan ta ba la ko kan i y'a jira k'a fɔ k'an ka kalan kɛ an ka kan na walasa an ka se ka dɔnniya sɔrɔ an ka kan na ka faamuya sɔrɔ a la an ka kan na an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ma faamuyali caman sɔrɔ a la maa dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkaliw ci an ma k'an ɲininka ko n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'an k'a poser i kunna aziz yala an ka kalan an ka kan bɛ se ka instaurer an ka kalan kɔnɔ cogoya di fo kana se ka kɛ k'a kɛ fo an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni o ye ee k'o ɲininkali diyara n ye n b'a jaabi mɔgɔ caman bɛ to k'a bila hali hakilinaw cɛla n'o ye commentaires ye o tɛ wa o don siyɛn dɔ la n y'a kuma fɔ ko ko mali ekɔlidenw k'u niveau binnen don a plateau tɔgɔ kan ni mɔgɔkɔrɔbaw de tun bɛ yen n y'a f'u ye n k'u bɛ fɛ ka denmisɛnninw ka dɔnniya dɔgɔyali da mɛtiriw kun ko mɛtiriw tɛ Chine olu bɛ kalan k'u ka kan de la, unhun, u ka denmisɛnnin san duuru bɛ min dɔn an ka denmisɛnnin san duuru t'o dɔn, unhun, Russie u bɛ kalan kɛ a ka kan na, France u bɛ kalan kɛ a ka kan na, unhun, Italie bɛ kalan kɛ a ka kan na donc u b'u ka kan mɛn, unhun, u bɛ dɔnniya de kalan sisan ka yɛlɛ u ka dɔnniya hakɛ de bɛ wele ko niveau oui mais anw kɛlen don ka niveau kɛ ni i bɛ se ka i hakilina hakɛya min fɔ tubabukan na, unhun, o de la u b'a fɔ an ka mɔgɔw ma ko des intellectuels k'a jira i la ko Mali bɛ nkalon kan Russie intellectuel bɛ kuma Russie kan de la, o ye tiɲɛ ye, o tɛ, o ye tiɲɛ ye, o ma kɛ olu bolo segin kɔ ye, un un, France intellectuel da bɛ bɔ français min na u bɛ kɔrɔ ni o de ye, unhun, olu ka intellectuel bɛ kuma français de la, un, u tɛ taa école la ka t'o kan in kalan u bɛ t'o sɛbɛnni de dege dɔrɔn n'o kan in sariya dɔn dɔɔni, un, Chine intellectuel da bɛ bɔ ni mandarin chinois de ye o de la n bɛ nin yɔrɔnin ɲɛfɔ dɔw b'a fɔ ko n'an ye bamanankan ta ko surakaw bɛ kuma k'an ka tɔgɔ wɛrɛ wele kan in na o tɛ ya an t'a fɔ Chine ka kan ma ko chinois mais chinois yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn k'u ka kan tɛ chinois u b'a dɔn ko mandarin de don k'a mana kɛ cogo cogo jamana dɔ de siya dɔ tɔgɔ bɛ d'a la Russie ka kan in fana ye Russie siya dɔ de ka kan ye a mɛnbaga de cayara i n'a fɔ an ka bamanankan i n'a fɔ an ta bɛ cogo min na donc u ka kan in ta k'u ka siyako kuma ye k'o bɔ a la n'o tɛ anglais ye siya dɔ de ka kan ye voilà bon anw de bɛ yen an b'a fɔ k'an ka intellectuels k'o ye minnu taara ekɔli la minnu taara ekɔli la depuis Modibo wagati fo bi n'u tun sera ka ko ɲɛnama ɲɛnabɔ bi tun t'an sɔrɔ assises nationales la bi tun t'an sɔrɔ coup d'État ko kuma na bi tun t'a sɔrɔ k'an ka wari bɛ France bolo bi tun t'an sɔrɔ ninnu ko ninnu na yɛrɛ i tun bɛ t'a sɔrɔ n'i ye maliden ta kɛmɛ kɛmɛsigi la bi kɔnɔntɔn bɛ sɔrɔ min tɛ jɔrɔ soko la min tɛ jɔrɔ kuranko la a tɛ jɔrɔ kalanko la a tɛ jɔrɔ dunkafa ko la a tɛ jɔrɔ balo ko la n'an bɛ jɔrɔ o bɛɛ la donc o kɔrɔ ye an ka mɔgɔ kɔrɔlen ninnu u y'an bila nin sira in de kan u ma sɛbɛ kɛ e m'a ye u b'a fɔ ko farafinna k'an ka dunkafa ɲini wa non kɔnɔbara tɛ dunkafa fɛɛrɛ tigɛ jamais hakili de bɛ dunkafa fɛɛrɛ tigɛ donc n'i hakili bɛ jɔnya la i bɛ min sɔrɔ ka dun o ye walasa i ka se k'i ka jɔnya baara de kɛ ka ɲɛ tiɲɛ kelen min bɛ Mali ko la han. o ye mali bɛ nkalon kan depuis Modibo ka wagati fo bi a nkalon ye jumɛn ye hali sisan Choguel ni Assimi b'a nkalon kelen kan hali sisan o b'a kan eh, u ko ko politiciens ye mali ci ne ma ban a ma n sɔnna o tɛ politiciens ye mali ci o y'a sɔrɔ mali kuma tun bɛ ka fɔ français la Assimi ninnu minnu nana mali dilan na mali kuma bɛ ka fɔ français la politicienw ka wagati la mali ekɔlidenw niveau ba tun t'u la a ma ban parce que u tɛ tubabukan mɛn Assimi ninnu ka wagati la denmisɛnninw fana bɛ yen niveau ba t'u la parce que u bɛ ka kalan kɛ tubabukan na aw ko ko mali kura mali kɔrɔ cira ni kan min ye mali kura b'o kan kelen na mali kɔrɔ don kibaruw tun bɛ fɔ français la u y'a fɛn bɛɛ privatiser maliyɛnw ma dɔn min kɛra Alpha ka wagati min tun kan ka sɔrɔ maliyɛnw tun bɛ nin marche de kɛ la mais munna tun tɛ kɛ Parce que o wagati in réseaux sociaux tun man ca kosɛbɛ u tun bɛna tubabukan fɔ ka bin maliyɛnw b'u sigi an b'an denw bugɔ ka taa école la donc tubabukan in tun kɔrɔ tɛ dɔn kosɛbɛ f'a bɛ kɛ mais sisan n'i y'a fɔ français la dɔrɔn pa média kɛmɛ kɛmɛ sigi la i bɛ t'a sɔrɔ média kelen ou bien fila dɔrɔn de b'a ka fɛn bɛɛ fɔ français la n'o tɛ a tɔ bɛɛ b'a yɛlɛma bamanankan na donc jamanadenw b'a faamuya n'i k'i bɛ donna in sira min fɛ an tɛ sɔn o ma bilen bon ni transition bɛ ɲɛ tilen u k'u ɲɛ tilen n'o tɛ u bɛ nin kɛ ten tɔ k'u ka wagatinin kɛ yen nɔ ka taa ka bɔ yen mɔgɔ kura minnu bɛ na olu fana bɛna na a sira kelen kan maliyɛnw bɛ ka mɔgɔ de falen o tɛ ka hakilina falen o fɛɛrɛ ma falen an ye an ye mɔbili mɔbili bɔ segu sira kan ka car bila a kan ka car bɔ yen ka remorque bila a kan a fɛn fɛn mana taa cogo cogo bɛ taa segu de ko in bɛ ten de kalan ta yɔrɔ la kalan in bɛ ɲɛfɔ a la dɔrɔn don ko faransi nana français in k'an bolo ale yɛrɛ de ta ye ka taa sɔrɔ ale y'a misali de ye i n'a fɔ faransi bɛ franc CFA d'anw ma cogo min na n ko Allemagne de tun bɛ faransi ka wari kɛ ten n delila k'o fɔ yan nɔ ka ye mɔgɔ caman b'o dɔn mais anw ka histoire kalan nafa t'a la munna parce que anw ka kalan kɛkun ye ka note de sɔrɔ ka passer tubabu de bɛ kalan kɛ k'u ka gɛlɛya wuli o la tubabu bɛ farafin maracogo ɲɛɲini nka farafin tɛ a bɔcogo ɲɛɲini e mɔgɔw bɛn'u sigi yen hɔn an ye Sunjata bɔnsɔnw ye an ye Firun bɔnsɔnw ye Tamasɛkiw t'o fɔ wa Firun tun bɛ baara kɛ français de la non Sunjata tun bɛ français de fɔ wa ayi français de ma na Samori ninnu ka sigi tiɲɛ wa awɔ o ko Sabusire ninnu farafinw de ye ɲɔgɔn faga a la u ni tubabuw tɛ wa an t'o histoire dɔn wa an b'o dɔn ɔ aw n'o to aw b'u ka tila tuguni ka aw denw lamɔ o tubabu kelenw ka sira kan o kɛlɛ bɛ taa min a bɛ i n'a fɔ ninnu Mali transition bɛ kɛlɛ min na nin ye ni kuma diyara n da nin ye tɔkajɛ de a fɔ munna munna e de bɛ ɲɛma bi e ko k'e tɛ ni jamana in ka ko la ke mɔgɔ minnu kan ka na e kɔfɛ olu kan k'u sen da o sen da dɔ la an tɛ ni jamana in ka ko la sabula a ye nin kalan i n'a fɔ Rwanda bɛ ka taa cogo min na mais e ko bi k'e t'a jamana ka ko la e bɛ ka tila ka t'i denw ni mɔdenw ka siniɲɛsigi dulon o jamana kelen na o kɛlɛ bɛ taa min u dun bɛ kan in mɛn kaban ɔ k'u ka taa kan in sɛbɛn sariya papier la o ma se k'o kɛ maliyɛnw bɛ ka faga halisa u b'a fɔ ko non ko mɔgɔ minnu bɛ ka faga mɔgɔ bɛ taa kanko kuma f'olu ɲɛna n'i y'a mɛn cɛ cɛda ko jamana tagaɲɛ ko kanko tɛ han a fɔ ko ne de ko ten fɔda de t'a bolo fɔta t'a bolo quoi a t'a dɔn a bɛ min de fɔ n'o tɛ kanko don a t'a dɔn a bɛ min de fɔ n'o tɛ kanko don e ye président Bobo ye ka ye wa député Bobo bɛ assemblée kɔnɔ wa loi minnu bɛ ka ta a bɛ ka ta kan jumɛn na français mais est-ce que u bɛ ka français in kalan bi de est ce que Choguel ninnu bɛ ka français kalan, ayi, u y'a kalan ka tɛmɛ de o de la ne ko anw donna hakili jɔnya de kɔnɔ walasa n'an kɔrɔla an ka se jɔnya baara kɛko ɲuman na donc n'an bɛ k'o kɛ an ka population bɛ dimi an kɔrɔ, d'accord, ɛ armée française bɛ Séné bɛ Guinée yan Guinée ma coup d'Etat kɛ yan parce que Guinéens t'u ka sariya la Maliens tɛ yen i bɛ lakodɔn n'i ka langue de ye, ɛ kunu denmisɛnnin dɔ nana a ka leçon jira n na, unhun, Ala ɲɛ dɛ lesɔn in b'a f'i ye bamanankan na quoi Mali dugujukɔrɔ nafolo Mali la dugujukɔrɔ nafolo caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ sanu kɔgɔgɛlɛnin min bɛ bɔ Tawodenni ani nɛgɛ ani siman Mali ye jamana ye yiritubaw t'a kɔnɔ kosɛbɛ donc Mali ka yiriko mako bɛ ɲɛ a dafɛ jamana ninnu de fɛ sanjiba bɛ na yɔrɔ minnu na i y'a ye sanu na Mali ye jamana sabanan de ye sud Afrique kɔfɛ ani Ghana kɔfɛ lesɔn banna 6e 2 heures lesɔn kelen de bannen filɛ nin ye bon n'i ye nin fɔ denmisɛnnin ɲɛna nin tɛ miniti duuru ye wa ka segin tuguni k'o fɔ a ye tuguni denmisɛnnin yɛrɛ hakili b'a ye aa monsieur sanu bɛ kɛ ka mun de kɛ i y'a ye sanu filɛ a bɛ kɛ ka nin kɛ a bɛ don nin minɛn in na a bɛ don nin na minɛn kura minnu kan ka bɔ sanu bɛ don nin yɔrɔ in na a bɛ mɛtiri yɛrɛ bila a bɛ ɲɛɲini kɛ ka kunnafoni ɲɛnama di ekɔliden ma Ɔ an ko ko intellectuel b'an bolo yan an dun ka intellectuel bɛ tubabukan mɛn Irisi ka intellectuel tɛ faransɛ mɛn an ka intellectuel bɛ ka Irisi taw wele k'u ka n'olu dɛmɛ est-ce an bɛ ka min kɛ est-ce nin ye kodɔn ko yɛrɛ ye kodɔn ko tɛ e ko k'e ka mɔgɔ kalanniw ye min bɛ faransɛ mɛn ɔ an y'a ye maa wɛrɛw bɛ ka na e ka mɔgɔw dɛmɛ olu tɛ faransɛ mɛn o denmisɛnnin fitiniw bɛ ka tila tuguni ka lamɔ o la n k'an b'an yɛrɛ kalan faransi de fɛ n'u ye min sɛbɛn ka d'an ma an fɛ k'o de ye tiɲɛ ye a fili dɔ la y'an ka école la k'a sɔrɔ an tɛ français mɛn u bɛ an histoire l'empire du Mali royaume bamanan de Segu u b'olu k'an kun k'an to duguma classe la o y'a sɔrɔ an tɛ tubabukan mɛn kelen an hakili ma bonya fila donc an b'olu durusi maintenant n'an bɛna se neuvième ni université ninnu ma an hakili bɛ ka dayɛlɛ wagati min na u bɛ na ni Faransi Chine Russie donc an hakili dayɛlɛtɔ b'olu de ka ko ye donc an b'o de faamu donc an b'o de minɛ donc an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an bɛ taa min u bɛ n'u sigi Mali danbe Mali danbe Mali danbe bafouera depuis don min na Mali a ko k'ale yɛrɛmahɔrɔnya ta depuis don min na Mali ko je suis indépendant danbe bafouera depuis o don Modibo tun tɛ faso danfini don wa munna tun tɛ kuma faso kan na ɔ o Choguel fana bɛ faso danfini kelen don nka munna tɛ kuma faso kan na aa tiɲɛ yɛrɛ la Azizi ɲininkali tɛ yen wa ɲininkali bɛ yen Emmanuel Macron de y'a fɔ ko Mali k'a ka langue officielle kɛ français ye wa ayi ɔ mais mɔgɔw b'u profiter ka Macron dɔgɔya mun na François Hollande de y'a fɔ wa olu de ko k'an ka kalan kɛ français la ayi olu bɛ kalan k'u ka kan na u ka redoublement ka dɔgɔ denmisɛnninw bɛ taa ɲɛ joona ɔ an bɛ kalan k'olu ka kan na k'an denw kɛ vaurien olu ka kan na k'an denw la redoubler u ka kan na o kan kelen kama an ka wari ko dulon n'u la ka tila tuguni an denw ka kalan kan ka ɲɛ cogo min na an k'o sanu bɔ ka t'o da olu fɛ yen a ma fɔ yɛrɛ k'a wari bɛ dilan so min na k'o ye o jenina. An ɲininkali yɛrɛ tun bɛ na s'a ma. Farafinw k'a dɔn k'u ka ko tɛ dala France bolo France mago ba baga tɛ farafinw na maintenant farafinw fɛ a y'an bonya o de Chine m'a fɔ maa si ko k'ale bonya Chine y'a yɛrɛ bonya dɔrɔn diɲɛ y'a bonya e ko k'e ye peuple jamana mɔgɔ ye i n'a fɔ France ye mɔgɔ ye France bɛ kuma a ka hɔrɔnya kan na i b'i ka hɔrɔnya kan bila k'ale ta ta e bɛ France ku minɛ donc e kunkolo tɛ nafa ɲɛ Mali i m'a ye a bɛ kɛ i n'a fɔ kunkoloman tɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal la e Macron a don tɛ Macron sɔrɔ a den ye wa o b'a sɔrɔ a tɛ yen o b'olu manipuler a sago la anw ta filɛ i bɛ ka Macron y'i sigi nɔ k'u bɛɛ wele ka taa u ka région dɔ la yen nɔ a ma taa kɛ a taara f'a ye Mali ka marche dɔgɔya i bɛ ka sigilen ɲɛna kuma na non mais mɔgɔw fɛ ko mun de don dɔwɛrɛ tɛ o c'est automatique Mali bɛ faransi sariya de kan u transition sɔnn'o ma o don u bann'o ma o don bon n'u m'a falen u tɛ foyi ɲɛnabɔ n'u m'a falen transition tɛ pap ɲɛnabɔ i sigi k'a la u ta bɛ kɛ dɔrɔn u b'u ka waati kɛ u bɛ tɛmɛ transition ma kalo wolowula sɔrɔ kaban sɔrɔ ɛ tile kelen dɔrɔn ka décret nin bɔ an ka constitution falenni to sa ko mɔgɔw k'a kɛ référendum ye mais ka décret bɔ ko ka jamana donkibaru kɛ bamanankan na France de bɛ n'o fɔ an ye wa? Ayi, Nations Unies de bɛ n'o fɔ an ye wa? Ayi, an bɛ ka ɲɔgɔn de manipuler an tɛ se ka diɲɛ manipuler anw ko k'anw ni France man di mais an bɛ tila ka taa fɔ Nations Unies na k'an kunkanko fɔ français la o tuma na an bɛ Nations Unies mɔgɔw fana manipuler wa? Ee tiɲɛ yɛrɛ la, bon ɲɛcogo tɛ Mali école la k'an to français la. D'accord, merci bien Aziz hakili la faamuyali caman sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na lajɛlikɛlaw fɛ. Aziz o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana bɛ ee, CEDEAO ka ɲangini bere kɔrɔ a ka ca nin y'a kalo kelen kununko ni n ma fili kununko tun y'a kalo kelen yala an ka kan ka mun de faamu le fait que an sera ka résister nin kalo kelen sanction kɔnɔna la. i b'a dɔn kɛ mɔgɔw mɔgɔw bɛ n'u sigi réseau la kuma na quoi ka sin k'u da fa kuma lankolon na ten ka wuli ka tɛmɛ quoi depuis sanction tɛ. n ka jajuru la n bɛ to k'a fɔ n ko CEDEAO jamana bɛɛ ye jɔn jamana sans exception jamana foyi tɛ CEDEAO la min ka hɔrɔnya b'a bolo Mali o bɛ France ka hakili jɔnya la Ghana o bɛ Angleterre o kuma yɛrɛ t'a la Nigeria o fana bɛ yen ten Boko Haram bɛ taa olu ka musomaninw minɛ ka ɔhɔn e e Guinée o bɛ France ka hakili jɔnya la Niger o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ Burkina o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ Mali dun foyi maintenant o jɔn jamanaw la Mali de ye ko dɔ ye k'ale bɛ b'o la donc jɔn jamana tɔw b'a ɲini sisan k'u bɛ Mali sama ka jigin sanction y'o dɔrɔn de ye sanction ye bɛ représenter ten de mais farafinna marabagaw yɛrɛ t'a dɔn k'o y'o ye a tɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ k'u bɛ ka mali ka taa ɲɛ de bali k'u yɛrɛ ka taa ɲɛ bali o t'o dɔn quoi wa n'i y'a ye maliens bɛ jɔrɔ sanction in kɔrɔ o kɔrɔ fɛn in kɔrɔ ka jugu koyi o kɔrɔ de ye mali marabagaw ma baara kɛ est-ce que i bɛna kuma in kɔrɔ faamu o kɔrɔ u ma baara kɛ mun na ko hɔn fɛn minnu bɛ don olu bɛna tigɛ ne m'a fɔ i ɲɛna yan nɔ depuis sanction ma sigi n ko mali kan ka baara k'a ka kan na denmisɛnninw bɛ dɔnniya sɔrɔ joona mɔgɔ fɛ ko n'an bɛ français la k'an tɛ taa an tɛ taa an bɛ taa retard de la n'o tɛ an ye bi sɔrɔ an ye ninnu sɔrɔ k'an to français la mais o bɛɛ la an ta la k'a ma ɲa donc c'est k'an bɛ fɛ ka taa joona cogo min na o de tɛ se ka kɛ k'i dulonnen to waliko la mais n profite ka yɔrɔnin dɔ ɲɛfɔ dɔw b'a fɔ ko ameriki bɛ ka baara kɛ anglais la k'a taara ɲɛ ameriki anglais ni angleterre anglais danfara yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kelen et puis ameriki a yirala k'a fɔ 2016 san mugan tan ni wɔɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sigila ka mɔgɔ minnu sisanga b'a daminɛ san duuru ka taa ka yɛlɛ kɛmɛ sigila o bi wolonfila ni seegin o de bɛ anglais fɔ so ka sɔrɔ école tɛ n'olu ma baara kɛ anglais la u bɛ taa nkalon kan donc coup d'Etat bɛ k'u fɛ yen donc jama fanba bɛ kan mɛn u bɛ ka baara k'o la ɔ jamana fanba bɛ kan mɛn a munna baara tɛ k'o la o la an ka mɛɛn nkalon kan o tɛ CEDEAO jamana k'a to sukaro bɛ kɛ don ye mali kɔnɔ maliens hakili t'a ye abada k'u ka sukaro dilan usine ko kɛ sɛbɛ ye kelen kelen k'a kɛ malo malo bɛ kɛ don ye mali kɔnɔ mali gouvernement t'a ye k'ale ka kan ka kɔlɔn kɔnɔna lakana i y'a ye mali kotɔn bɛ bɔ ka taa kɔ kan o bɛ yɛlɛma k'o kɛ fini o bɛ don an m'a ye donc n'an yɛrɛ ma an ka usinew sigi gɛlɛya t'a la parce que minɛnw bɛ don mɔgɔ minnu ka minɛn bɛ don aw fɛ n'olu ko k'aw ka don olu ɲɛna sira fɛ aw bɛ ban o ma ko mun kɛra tiɲɛ la donc aw ka taa ɲɛ ko ko n'a ko k'a b'a kɛ c'est comme ne de bɛ e balo ne ye jɔn don ne e ka dumuni e k'a fɔ k'i b'i ka taaɲɛ sira ta ne dun b'a dɔn e ka taaɲɛ sira e tɛ se ka taa ɲɛ ne ka taaɲɛ k'an to tɔn kelen o tɛ se ka kɛ mobili kelen chauffeur fila kelen bɛ place di kelen ma diyagoya o tɛ ne b'a fɔ bon n'i ko k'i bɛ taaɲɛ dɔrɔn ne bɛ balo tigɛ i la choix fila de b'i bolo i b'i ka taaɲɛ to yen ka to ne ka balo kan ne bɛ bila i ɲɛ walima i bɛ jɛn ne ka balo kɔ k'i ka taaɲɛ sira ta i bɛ t'i ka balo ɲini i yɛrɛ ye e ka ci di i fa ma k'i to a ka balo kan o bɛ kɛ cogo di i bɛ bɔ i fa kan de i bɛ taa balo ɲini i yɛrɛ ye ɔ mali dun bɛ ka kuma o bɛ k'o sanction ko kɛ i n'a fɔ dugu wuli de i n'a fɔ mali dugukolo wulila le neuf ni le neuf cɛ mun de kɛra foyi papa ma kɛ parce que jɔn jamana ninnu tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ i y'a ye olu jɔn jamanaw n'anw bɛɛ ye kelen ɔ mali bɛ bɔ nin na cogo di i m'a ye mauritanie bɔra jɔn jamana ninnu fɛ yan maliens tɛ taa tunga fɛ yan Mauritanie ma bɔ CEDEAO la k'a ka wari falen u bɛ kalan u ka kan na mais an tila ka taa tunga la o kɔrɔ mali bɛ nkalon kan an dun ni Mauritanie tugulen ɲɔgɔn na ta ɔ mali marabagaw ka Mauritaniens ɲininka dɔrɔn aw ye nin sira in sɔrɔ cogo di o la siɲɛ dɔ la u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Rwanda u ma pap faamu mali autorités bɔra ka taa Rwanda u ma foyi faamu pap u tora Paul fɛ yen ils n'ont rien compris ils n'ont rien saisi They've understood nothing. Nothing. U ma foyi faamu. Cogo di? Unhun, cogo di? N tulo b'i la. Bi bi in na, u ye Rwanda nɛgɛsonin dɔw bɔ, electrique de don, courant de b'u la quoi. Unhun. Donc n'a fana fɔra k'an k'an ka langue falen, a bɛ dɔw kɔnɔ k'a don dɔrɔn ko palais papier bɛɛ bɛ yɛlɛma bamanankan na, o tɛ se ka kɛ, hali France m'o kɛ. Week-end bɛ français la, français tɛ. Unhun. Téléphone bɛ français la, français tɛ. Micro, français tɛ. Homme, français tɛ. La porte, français tɛ. Chemin, français tɛ. Tête, français tɛ. Téléphone, français tɛ. jumɛn courant français tɛ électrique français tɛ jumɛn tuguni monument français tɛ histoire français tɛ géographie français tɛ géométrie français tɛ mathématique français tɛ olu ye latinw de ka langue don ani grɛkiw géographie géo o bɛ dugukolo ko fɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn ko fɔ donc géographie dugukolo ɲɛgɛn pa pa E y'a fɔ denmisɛnnin ɲɛna ko bi kalan dugukolo ɲɛgɛn na an bɛna ka ji ɲɛgɛn de kalan bi gɛrɛku ka kan o ye ji de a tɛ i bɛ ji kɔ gaffi bɛ ɲɛgɛn kɔ la fo foto gaffi fotɔ o bɛ yɛlɛ kɔ fɔ gaffi o bɛ ɲɛgɛn kɔ fɔ dɔn yɛlɛ ka ɲɛgɛn ye de de deli dɔw ye ne ɲininka ko tan ni ne ko n ko tan ni nana mun fɛ n sira de fara min yɔrɔ ɲɛfɔ kɔ tan ni nana jumɛn fɛ tan tan ni ye jumɛn ye jiri tɛ voilà ɔ anw bɛ o wali kan minnu kan sisan ka munumunu ni o ye k'an bɛ yɛrɛ ko kɛ n'o ye ne de ko la sisan n k'a tɛ se ka taa ɔ Rwanda u ka nɛgɛso électrique a b'u ka capitale kɔnɔ ko kabako ko don Cɛ i sinna k'i kanto dɔrɔn ko hali Rwanda ko yɔrɔ bɛ yen i bɛ t'i sigi dɔrɔn wifi gratuit de bɛ yen i bɛ connexion kɛ quoi angilɛw ka kuluw ni ɲɔgɔn cɛ jurunin dɔw siri sirilen don i n'a fɔ tyrolienne sugu dɔw a bɛ mɔgɔw ta ka bɔ yan ka taa n'u ye yan walasa aw kana essence jeni Rwanda bɛ fɛ k'o de sigi a fɛ yen u bɛ fɛ ka diɲɛ kɔnɔ sisan san ba fila bi duuru ɲɔgɔn ni bi wolonwula ɲɔgɔn na 2050 2070 diɲɛ kura minnu bɛ na n'a bɛ fɔ ma ko monde intelligent Rwanda bɛ k'i sen don o de la k'a sɔrɔ mali taara mali militairew ma taa Rwanda dɛmɛ su tali la tellement k'u ye ɲɔgɔn faga anw bɛ bɔ ka o faransi ko kuma fɔ Ɔ Rwanda ye France gɛn cogo di? Caman b'a fɔ ko Rwanda ye France gɛn, o t'a kun dɔn. Rwanda ma France gɛn k'i to a ka langue kan o jamais han, u ko a ye français bila ka anglais ta faux Rwanda ka langue officielle fɔlɔ-fɔlɔ ye Kinyarwanda de ye, hunn, u ka kan i n'a fɔ bamanankan b'an bolo cogo min na donc n'an b'o ta an k'o ta, n'an t'o ta donc an k'à bas la France fɔli dabila, à bas le franc CFA an k'a dabila fɔ mun na? Mali bɛɛ bɔra le 14 k'a daminɛ Kayi fo Tessalit bɛɛ ma bɔ wa bɛɛ bɔra mɔgɔ fanba yɛrɛ nana boulevard min na gouvernement min yɛrɛ ye mɔgɔ yɛrɛ encourager bɔli la ɔ gouvernement représentant taar'i jɔ porte-parole gouvernement kuma kɛra taar'a fɔ français la a y'a fɔ jɔn de ye sisan
a y'a fɔ faransɛw de ye ee ne ko ko ne ne bɛ kɛlɛ la ne ka kan ka n dogo e la k'i kɛlɛ mais ne bɛ ka n jira i la k'i kɛlɛ e dun fɛɛrɛ ka bon ne ta ye parce qu'e de ne mara e de ka système bɛ ne bolo
donc o la ne ko n ka kɛlɛ ninnu ye tɔ ka jɛ de d'accord u bɛ Choguel ɲininka bamanankan na a bɛ kuma la problème t'a la mais munna u tɛ donkibaruw k'a la munna u tɛ fɛn donkibaru la bamanankan na fo k'a kɛ ni aw ye min réseau kan aw b'o o traduire bamanankan na e ni hakilina dɔw la dɔrɔn i bɛ jamanadenw lamuruti ka bila gouvernement na mais n'a mɛnna gouvernement yɛrɛ da dun Ablaye Diop bɔra ka kuma dɔ fɔ bamanankan na, a ma maa ɲininka a kɔrɔ la, unhun, n'o tɛ France 24 la u y'u ɲininka ko France gɛn ko bɛ cogo di? ko non ko o kuma tɛ tabali kan fɔlɔ, u y'o fɔ, ɔ jama dun b'a la ko ka France gɛn, o tuma donc an tɛ ka kuma kan kelen na donc an tɛ ɲɔgɔn minɛ jamais d'accord Azizi an y'a ye k'a fɔ sigikafɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ tɛmɛnen n'a fɔra o ma ko assises nationales de la refondation i yɛrɛ tun bɛ yen wa an hakili la fana parce que ka d'a kan ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen n ye ɲininkaliw tɛngu i la n y'a jira k'a fɔ la ko n'i donna kɔnɔna la sisan k'i bɛ taa jira k'a fɔ ko maa o maa tɛmɛna yannɔnin ka na a hakilina fɔ k'a bɛɛ y'a fɔ français de la ou k'i b'a fɔ k'u ka n'a fɔ an ka kan na walasa jamanaden bɛɛ k'a faamu yala i taara i sera k'o kuma fɔ u ɲɛna wa assises kɛyɔrɔ la an ye fɛɛrɛ de kɛ an taara o o tɛ yan u m'a fɔ ko mali kura mali kura ye langue jumɛn ye kan jumɛn de don bamanankan don bamanankan tɛ wa donc n'u ko Mali kura jamanadenw b'a ye aa Mali bɛna falen ɔ ne y'o de fɔ n ko kan min ye Mali kɔrɔ ci Mali kura taara sigi n'o kan de ye o Mali kura ma yɔrɔ bɛ min tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ Mali kura ye an ye kanko kumaw daminɛ mɔgɔ min tun b'a ɲɛmɔgɔya la Zeïni Moulaye Zeïni Moulaye oui min don wa ni min tɛ bamanankan mɛn n'i ye tamasɛki de ye a fɔ tamasɛki kan na a bɛ traduire an ka kan na quoi oui
mais a fɔ ne tɛ français in de ta kun dɔn suraka minnu bɛ nord la faransɛw de y'olu bɛnbakɛw mako sa an minnu bɛ yan français in de fana y'an bɛnbakɛw mako sa o tɛ an bɛ tila tuguni ka an sinsin olu ka sira kan k'an bɛ taa ɲɛ quoi mais i yɛrɛ b'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka quoi u t'a ye farafinna jamana caman bɛ yen u ka jamanaw taa ɲɛ tɔw ta b'u yan anw ta b'an yan de an tɔgɔ na pa a tɛ ye assises la u taara kumaw daminɛ français la ne de ne kuma dira ne ma ne ye n ta fɔ bamanankan na o de don i bɛ siran in de bɔ mɔgɔw la panique tɛ o n'o tɛ dans la salle n'u ko k'an k'a fɔ français la il n'y a pas de problème je peux le dire en français et rouler r comme quelqu'un qui vient de la France il n'y a pas de problème n'u ko k'an k'a fɔ anglais la no problem mɛ o de tɛ laban wali ko tɛ laban o la hali a misali ye jumɛn ye faransi ka taa irisi ka na faransi ka taa irisi ka na n'o don an ka armée malienne recruter dabila an k'an ka sécurité to irisi bolo kɛ irisi ka sécurité tolen don jamana wɛrɛ bolo wa faransi ta tolen don jamana wɛrɛ bolo tɔw bɛ min kɛ k'an k'o fana kɛ u b'u jɔ ko non ko moyen moyen ye jumɛn ye ni yan ka fɛgɛn moyen t'i ye o la u b'a fɔ ressources b'an bolo mɛ an tɛ ka se ka taa ɲɛ Moyen min bɛ yen dɛ o de ka dɔgɔ o jumɛn ressources ka dɔgɔ faransi bolo o tɛ maa tɛ k'an mara sanu b'an bolo n'u ye mɛ diɲɛ sanu sanu jamanaw la faransi bɛ mali ɲɛ pétrole uranium bɔyɔrɔ tɛ faransi uranium bɔyɔrɔ bɛ niger mɛ faransi bɛ ka niger mara tiɲɛ don o la wuli mali mali ye barika jamana ye mali ye duwawu jamana ye ne ma ban a ma tiɲɛ don dɛ Danga fana tɛ tɔw kɔ koyi mali n'a ka barika bɛɛ faransi y'a mara faransi fana n'a ka barika bɛɛ alimaɲi tun y'a mara dɔnku an b'a dabiri dabiri ɲɔgɔn da la ni i bɛ se ka fɛn min kɛ bi kuwa kana sini kɔnɔ n'o ye cɛn don bon ninnu bɛ munumunu min na tan i b'a dɔn u bɛ ka min kɛ yan ballon passer i ma k'i ka taa bi don i ye ballon minɛ k'a kɛ petit goal ye terrain kɔnɔ petit goal bɛ ballon tan na dɛ mɛ o yɔrɔ in t'a kɛ waati ye cɛn don ninnu bɛ k'u ka vie de bila danger la u bɛ k'a bila danger la maliyɛn minnu kama n'u ma kunnandiya a tɛ dɔn u ye parce que u bɛ k'a fɔ k'an mako t'o kan na an mako papa ka ta la u bɛ ka kun ne k'u ka diɲɛnatigɛ la quoi an tɛ ɲɔgɔn minɛ n'an tɛ kuma kan kelen na kɛcogo t'a la assise la an taara kuma fɔ don filanan mɔgɔw wulila ka fara an kan ka kanko kuma fɔ n tila tuguni k'a fɔ k'a da kan k'u k'a yɛlɛma article vingt-cinq la nk'a bɛ papiye de sanfɛ kan ye faransɛ ye papiye e ni ne ka ko bɛ jate faransɛw de ta fɛ N'i bɛ jamana wɛrɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko nɔn ko mali ɲɔgɔn faransɛ fɔ jamana tɛ yen mɛ n'i nana mali la i b'a ye an tɛ ka kuma faransɛ la a bɛ n'a fɔ dɔ y'a misaliya dɔ da yan n'i bɛ gudɔrɔn kan quoi i bɛ jinin dɔ ye fo gudɔrɔn camancɛ la na mɛ n'i sera yɔrɔ in na i bɛ t'a sɔrɔ ji tɛ anw ka faransɛ ko bɛ ten de dɔnku min bɛ sariya jamana papiye la ni jamana ɲɛmɔgɔ m'o fɔ a bɛ n'a fɔ u bɛ ka jama manipuler u ɲɛnama e m'a ye population bɛ bɔ ko wayi ko an ko faransi ka taa ko faransi ma taa ne ko n ko faransi tile kelen ma deli ka gɛn ka bɔ mali kɔnɔ a kuma bɛna bonya mɔgɔw ka faamuyali ma ni n k'i ma ko faransi ma gɛn i bɛ da la aa aziz d'accord n tulo b'i la population bɛ bɔ ka taa ko à bas la france ma ban dusumakasira don tiɲɛ don population in bɛ ɲinɛ ko mɔgɔ min b'u kunna k'o de ye faransi wele yan jɔnkunda tun t'an kunna waati dɔ la, unhun, o kɔrɔ ye a tun bɛ Maliyɛnw de kunna ou bien n'a ko ko n ko tan o kɔrɔ ye Maliyɛnw de ko ten, unhun, ɔ a ko faransi ka na donc o kɔrɔ ye Mali de ye faransi wele faransi mɔgɔw bɛɛ y'o fɔ, unhun, ɔ n'a bɛ fɛ faransi ka taa ne hakili la o ma se a ka Makɔrɔn foto yɛrɛ jeni yɛrɛ a y'a fɔ Asimi ye dɔrɔn a ka faransi lataa komi irisi bɛ an nɔ sini fana b'an nɔfɛ, unhun, an olu bɛ yan kaban donc an n'olu ka baara kɛ an yɛrɛ ka kan ta dilan ye c'est comme ne b'e ka téléphone minɛ ka weleli kɛ, unhun, ɔ yani n mako ka jɔ weleli wɛrɛ la n bɛ n jija ka téléphone ɲini, d'accord o tɛ, unhun, ɔ donc France gɛnko la u k'o lettre bɔ u ka taa n'o tɛ ni France taara a yɛrɛ ma, unhun, o ka jugu dɛ o kɔrɔ ye Mali t'a dɔn a kan ka min kɛ, han, n'i y'i sigiyɔrɔ dɔn, unhun, i ka kulusi bobara tɛ nɔgɔ, o ye tiɲɛ ye, an t'a dɔn an ka kan ka min de kɛ i y'a ye Faransi b'a dɔn a ka kan ka min kɛ o, e m'a ye Choguel ka kuma de fɛ mɔgɔ caman bɔra Takuba kɔrɔ kalama, bon ne bɛ Takuba kɔrɔ dɔn depuis u na tuma hali Barkhane, Barkhane kɔrɔ, o tɛ dune de sable ye wa cɛncɛnkulu, cɛncɛnkulu, han, Serval tɛ waranin dɔ tɔgɔ ye wa ka fɛn gɛn k'a minɛ, ayi, Takuba o tɛ npanmuru ye wa, o ye npanmuru ye, maliyɛnw b'u sigi yan nɔ k'an to Faransi ka sira in kan u bɛ Mali fara bɛɛ ɲɛna yan C'est automatique quoi c'est comme quoi n'i ye mɔbili n'i ye Sikaso car ta n'i donna Sikaso car kɔnɔ quoi i bɔra a kalama ka don a kɔnɔ i ma bɔ a kalama i donna a kɔnɔ a bɛ taa n'i ye Sikaso de i mana munumunu cogo cogo don n'a y'i diya bɔ ɲɛfɛ place la i ka na kɔfɛ place la i bɛ se Sikaso ninnu bɛ an bɛ ten de Mais n'i sera Choguel falenni ko kuma ma n'i sera Assimi falenni ma nin t'o ko ye bilahi i bɛ Mali segin a yɛrɛ ma ka Mali di e ma a bɛ ɲɛ i bolo walayi mais ka Mali to ten i b'a di Vladimir Poutine ma an bɛ coup d'état k'a la n ɲɛ b'a la u bɛ ka kuma wuli ko ka CNT mɔgɔw falen ka Choguel ninnu bɔ yen k'a kɛ tan n m'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ falen de la CNT mɔgɔ ninnu bɛ bɔ yen, mɔgɔ kura minnu bɛna na, u bɛna baara k'o français kelen na. Choguel ka bɔ yen, mɔgɔ kura min bɛ na, o bɛna baara kɛ français la. Donc an bɛ t'o kelen na tuguni. Unhun. Assise la, u y'a bɛnkanw ta, ko ɔnhɔn, k'a jira i la ko Mali cadres tɛ langue ko kalama. Unhun. U ko k'u bɛna langue officialiser kelen, a lamɛn dɛ, awɔ d'accord ka kalan k'a la, fila, fila, ni jamana fɛn min bɛ fɔ K'o k'a la o mot saba bɛ fɔ a la o kun yɛrɛ tɛ n'i ye langue officialiser o bɛɛ bɛ k'a la i y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la o de la sariya ko kuma tun bɛ yɔrɔ min na ne taara yen école ko kuma tun bɛ yɔrɔ min na ne ma taa yen o parce que école tɛ langue officialiser o sariya mana fɔ ko kan min y'aw ka kan ye école bɛ baara kɛ n'o de ye unhun ɔ o la ni gɛlɛya min b'o la maîtrew b'o sɔrɔ unhun sariya ko k'a' ka kan ye min ye armée bɛ baara k'o la hali ni o kan bɛ aw sama ka kɛ françaisw de ka arméew ka jɔn ye a' bɛ k'o ye unhun n'o kan b'aw ka président kɛ France président ka jɔn ye a' bɛ k'o ye a jateminɛ kɛ français o tɛ France jamanaden dɔ ye ɔ k'o de ye anw ka kumakɛ kan ye an k'u ka kan yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n'o de y'an ka kumakɛ kan ye donc o kɔrɔ ye français de bɛ kuma maliyɛn place la n'o tɛ Mali ka Mali ni Russie ka Wagner ko kuma France da don kuma la tiɲɛna maliyɛnw k'a dɔn k'an tɛ yen France y'a yɛrɛ officialiser diɲɛ kɔnɔ Allemagne y'a yɛrɛ officialiser ɔ ko maliyɛnw k'u yɛrɛ officialiser k'o tɛ se ka kɛ Ɔ n'i dun ma officialiser i tɛ lakodɔn, i sigilen tɛ ye jama, i jɔlen tɛ ye jamakulu min na, n'i y'i sigi yan, i b'a fɔ k'i taara so, i b'a fɔ k'i taara so, siga t'o la, anw tɛ ka ye, unhun, ɔ n'an tilala tuguni ka taa an dogo France kɔfɛ, an m'a k'an yɛrɛ la, unhun, an bɛna taa an damakasi jɔn ye? Aa tiɲɛ, ɔ Amerique bɛ Mali dɛmɛ na, Russie bɛna Mali dɛmɛ, unhun, dɛmɛ tɛ wa? bolo min bɛ tantɔ, o bɛ to duguma de, o bɛ to duguma, bon n'o kɛra jamana ye, o jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya, o ye jikɔnɔ sa de ye, n'a bɔra dɔrɔn a bɛ sa. e bɛ bɔ i bɛ taa min e tɛ yen kɛ ko b'anw na yɛrɛ yan e b'a fɔ ko a donna tan a bɔra tan k'u bɛ taa nɛgɛ kalan ko neuvième na nɛgɛ le fer n'i y'a bilen ka don ji la k'a bɛ suma denmisɛnnin bɛ ɲina nin kɔ tile tɔgɔ tɛ an ka kan na tile o tɛ bamanankan yan ɔ soleil tɛ yan anglais ko sun na kɛlɛ bɛ min ni min t'a fɛ ka taa dɔrɔn quoi o kan'a ka gɛlɛya golo maa wɛrɛ la u nana ka na assises bɛnkan bɛɛ kalan Assimi yɛrɛ y'a mɛn assises bɛnkan bɛɛ nana français la parce que mali bɛ ka baara kɛ ni quatre-vingt-douze sariya kɔrɔ ye o sariya in dun maa minnu bolo y'o sɛbɛn olu bɛ mali la u ma sa olu yɛrɛ minnu y'o sɛbɛn olu bɛ ka tila ka jamana ci fɔ bamanankan na I ye e ka nin lajɛ ne taara n bɛ taa yɔrɔ minnu na sɛ yɛrɛ la ka bɔ tuma bɛɛ ka kuma kuma kuma kuma ayi n ka vidéo caman na site ba n bɛ leçon ninnu de ɲɛfɔ i n'a fɔ misali la u b'a fɔ denmisɛnw ye nɔngɔn filɛ nin ye ni nɔngɔn ɲɛsinnen don hakɛya ma o de ka ca n'a kɔ donnen min ma o ka dɔgɔ supérieur inférieur n'u bɛɛ ye kelen i bɛ kelenya taamasiyɛn i b'o bila n'o ye égal tan o bɛ bɛn tan ma duuru o ka dɔgɔ ni tan ye donc a ma ɲɛsin tan ma
D'accord Aziz ɛɛ i ka walawalali in hakili la faamuyali caman sɔrɔl'a la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ŋunuŋunu kan dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na k'a fɔ k'u bɛna ee cɛden dɔw bila sen kan ni an b'o u b'a fɔ olu ma ko police territoriale ni o bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka jamana kɔrɔnfɛyanfan fɛ yala i hakili ye mun ye hakilina ye mun ye police territoriale ko kuma in kan n ka kuma daminɛ n m'a f'i ye ko ni mɔgɔ min ko ko kan tɛ n ko fɔta t'a tigi bolo wa unhun police territoriale ye jɔn ka kan ye
français ɔ kuma kolen don k'a d'an ma de maliyɛn si ka miirina tɛ nin ye accord d'Alger a ma signé wa unhun ɔ a signé wagati o an nana a ye de sisan k'a tɛ se ka labaara o tuma a signé wagati a mɔgɔw hakili tun bɛ min ɲɛ t'a la i bɛ dun waliko de kɔnɔ waliko dɛ i tɛ fɛn min dɔn i bɛ dun o de kɔnɔ o ye tiɲɛ ye i bɛ min dɔn i tɛ dun o kɔnɔ ɔ a tɛgɛ nɔ bilala cogo di sisan ɔ police territoriale bon polisi dakun y'a ka mun ye a polisi ma yɔrɔ ye jumɛn ye ah o tuma polisi nationale minnu bɛ olu jɔyɔrɔ dɔgɔyara de wa ah. n ye min fɔ n'an y'an ka langue officialiser u ka recrutement kɛ suraka ninnu na u k'a kɛ anw na u k'a kɛ bɔbɔw la u k'a kɛ sinafɔw la k'a kɛ k'a kɛ Mali bɛɛ la mhm. parce que kan de bɛ mɔgɔ kofɔ an tɛna se ka taa euh, Musa Ag Antayɛri Umaru Uld an tɛ taa bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn sa tiɲɛ don an bɛ kan min mɛn foroba la an k'o don sariya la ban o la n'a fɔra ko bon ko cɛdenw bɛna taa a bɛ kan na cogo min na a bɛ ko la ten mutation bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ a ma ban n'a kɛra polisi la suraka bɛ taa la buwa bɛ taa la sinafɔ bɛ taa miyanka bɛ taa fila bɛ taa kadɔ bɛ taa n'a kɛra armée fɛn fana o tɛ yan o polisi territoriale ko kuma ne t'a dɔn min don tuguni u yɛrɛ b'a la k'u y'a kuma bila i b'a dɔn réseaux sociaux kow filɛ nin ye quoi mɔgɔ tɛ pan sa fagalen bɛɛ kunna n'a fɔra dɔrɔn ko gouvernement ko e m'a ye maliyɛn bɛɛ bɛ Jean Yves Le Drian dɔn sisan, bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ, bɛɛ b'a dɔn, unhun, parce que an de bɛ k'a ɲini k'olu ɲini k'u dɔn u k'an ma yan nɔ ko junte n'i ye ne kɛ Asimi nɔ la ne tɛ kuma yɛrɛ, junte ne mago papa ka t'a la a sens ne ka foyi t'a la ni u t'a la yɛrɛ ko Mali ye illégitime ye wa, unhun, ni France ko Mali ye légitime ye dɔrɔn n b'a f'i ye ni France ko don o don ko Mali transition ye légitime ye o kɔrɔ ye transition ye Mali janfa ni faransi k'i ma ko e ka ɲi o kɔrɔ ye e y'i ka jamana yɛrɛ de mako sa an ka to illégitimité an ka to illégitimité wa mun de illégitimité an ka to o kɔnɔ an k'an ka jamana jɔ o tɛ yan o bɛ bɛn mɔgɔ fɛn fɛn b'a fɛ ka bɔ i ka hɔrɔn jɔn fɛn b'a fɛ ka na indépendant i ka yɛrɛmahɔrɔnya ta e tɛ kɛ légitime ye o c'est pas légitime t'olu ka kan yan n'i yɛrɛ o kumaden wɔgɔbɛ i bɛ taa sɔrɔ latin de don n ko junte ye ɛsipaɲɔliw ka kan de ye junte junte junte kɔrɔ de ye ko jalabatigiw faralen ɲɔgɔn kan kɔrɔ foyi t'a la o kɔ
an ka mɔgɔ dun bɛ yen jalabatigiw tɛ yan jala olu ye jalabatigiw ye mais ne m'a f'i ɲɛna k'an bɛ ka tubabuw ka kuma de ɲini dɔrɔn ko ka n k'an bɛ k'an si kɛ i n'a fɔ assistant quoi i weleli i tɔgɔ la i b'o kɛ var bɛ yen cogoya min na Eh, var video assistant replay wajugu replay o tɛ yan ni min kɛra dɔrɔn ka to k'o lajɛ k'o fɔ quoi anw bɛ farafinw bɛ ten de diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ minɛ tubabuw k'a boso ka sɔrɔ k'an sigi ka ɲɛ kelen kasi kɛ ko ala makaritɔ ko yira kun tɛ ala la Jean Yves Le Drian ninnu da bɛ kun maliko maliko la yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu bɔ k'o fɔ mɔgɔw ye koyi langue in de bɛ k'an gulo ɲɔgɔn na ne ni ala cɛ mali ni faransi fana bɛ tɔn de la o ye francophone de ye wa u tun ye mali yɛrɛ sen b'o ɲɔgɔn ye la mali sen b'o la asimi taara kalenkan ta faransɛ la i t'a la ee asimi ye diinɛmɔgɔw wele ka kum'u fɛ bamanankan na an y'o faamu maa ma maa ɲininka k'o kɔrɔ donc jamanaden fanba y'a mɛn o tɛ ya u tun bɛ sɔrɔ sisan ka asimi ka kuma in traduit surakakan tamasɛkikan bɔbɔkan na donc médias o fɛn bɛ di médias ma an b'an ka médias don da la mali africain ma France 24 don da la koyi tiɲɛ don Mali mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bamada point net don da la n'a yɛrɛ tɛ siga foyi t'o la k'a da mun kan a bɛ kunnafoni min di o tɛ ya donc ni kumana bamanankan na jamanaden fanba y'a mɛn yanni tɔw kana a fɔ ko ɲinɛ kɛla olu kɔ a b'a f'u fana ka kan na donc gouvernement bɛ fɛnw bila en place ka tugu k'u dege bamanankan na misali la n'a bɛna leçon min kɛ tɔn kan tɔn bɛ wele surakakan na cogo min na surakaden min tɛ bamanankan mɛn a bɛ tɔn f'o ye surakakan na k'o dege surakakan sɛbɛnni na donc a bɛ to ka bamanankan kuruku, unhun, o fana t'u ka o bɛ walasa i b'a ye u bɛ langue in mɛn joona quoi n'a ɲɛfɔra ninnu ye suraka minnu b'u da don Mali ko kuma na o ye surakaw ye minnu bɛ français de mɛn dɛ minnu tɛ français mɛn olu tɛ da don a la olu yɛrɛ tɛ langue officielle ko kalama mais u tɛ bɔ nord la ka na yan nɔ u bɛ na yan nɔ u tɛ kan foyi mɛn surakakan kɔ u yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ Mali langue officielle yɛrɛ ye min ye maintenant dɔw de b'u sigi aa mais mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn olu bɛna kɛ cogo di i bɛ a tigi mana suraka minnu bɛ kɔrɔbɔrɔ minnu bɔ nord la ka na yan u bɛna b'u ka bitigi feere kɔrɔbɔrɔkan de la dɔgɔnɔw bɛ yan u bɛ ka bitigi feere dɔgɔnɔkan de la u bɛ ka u ka bitigi feere dɔgɔnɔkan de la fulaw bɛ ka feere filakan de la bɛɛ bɛ ka kɛ bamanankan de la donc kan min mɛnbaga ka ca dɛ a bɛ taa n'o de o la faamuyali bɛ teliya o tɛ CEDEAO ye sanction sigi an kan o waati na Asimi taara o sanction bɛɛ fɔ tubabukan na o tuma donc n'a fɔra bamanankan na diinɛmɔgɔ sen b'o la n'a fɔra tubabukan na donc o kuma ye o kuma tɛ diinɛmɔgɔ fɛngɛ ya o kuma diinɛmɔgɔ min tɛ mali kɔnɔ et puis k'anw ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma kɛ kan k'anw bɛ t'o de kalan ko e cɛ an bɛ fɛ ka taa min Ɛ n y'a kuma fɔ depuis salon fo bi. Unhun. Papier de don donc ni papier ma falen foyi tɛ falen. D'accord Aziz an bɛ fɛ k'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw ni o y'an ka gouvernement ye ani an ka jamana ɲɛmaa yala a maa jumɛn bɛ yen ni min ka wele delila ka se e yɛrɛ ma aw ka sigi ka kuma hakilina min b'i la k'a da u ɲɛkɔrɔ walasa baara bɛ se ka kɛ cogoya min na. O de la mɔgɔ caman b'a fɔ ne ye ko Aziz ko i ka ko in a bɛ Mali lafiya mais est ce que k'a ka di ɲɛmɔgɔ ye, unhun, Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ye fɛɛrɛ kɛ walasa ne ka taa Assises la kelen k'a kuma bɛɛ fɔ yen de, d'accord a dɔw i b'a dɔn kɛ k'a fɔ ni karisa ye ɲɔgɔn ye ni nin ye ɲɔgɔn ye bon ne b'a ye olu tɛ quoi parce que ɛ jamana sariya ko la Asimi ye mɔgɔ kelen de ye quoi Choguel ye mɔgɔ kelen de ye, unhun, ɔ bon ni mɔgɔw y'a ye i ni Choguel sigira ka kuma ou bien i ni Asimi kumana ou bien i ni karisa kumana aa voilà a ko humm n kɔni b'a dɔn ni Mali faama caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛn in sen fɛ, i y'i hakilinaw jira, n ye hakilina jira, d'accord, mɔgɔ min yɛrɛ kɛra, mais an b'a ye munna u tɛ k'a lawaleya joona, ko, ɔnhɔn, ee adamaden faga fɛn min k'i bolo i t'a dɔn quoi fɛn min ka ɲi i ma, unhun, ani fɛn min ka di i ye, unhun, n'i sera ka danfara don olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i bɛ lafiya, o ye tiɲɛ ye, misali la français fɔ ka di ne ye mais si français in ka ɲi ne ma français in fɔli bɛ ne kɛ mun ye Rwanda lajɛ a bɛ anglais fɔ mun na Angleterre ma Rwanda coloniser ah. donc ayi Angleterre ma Rwanda coloniser dɛ normalement n ko Belgique de ye Rwanda coloniser Faransi y'i sen don a la kɔsa in na de maintenant olu ye anglais ta walasa u ka ye diɲɛ kɔnɔ u ka kan anglais o bɛɛ la ta Rwanda journal dɔw bɛ kɛ français la o la ne ko ko n'an y'an ka langue ta n ko français journaliste tɛna faga sa u ta baara tɛ tiɲɛ ni journal kɛra bamanankan na kaban ko mɛnbaga ka ca u mana bɔ a bɛ na français la ne kan b'o de ma o tɛ' an tun bɛ fɛnkɛ ani Mali faama ninnu tɛ yan k'a sɔrɔ Assimi ma na an tun tɛ français kan ka Modibo to yan an tun t'a kan ka Musa to yan an tun t'a kan ka Alifa to yan an tun t'a kan a hakilina jira san donc u t'a dɔn de ko est-ce n'an ye kan in de ta an bɛna taa u t'o de dɔn a la mais n b'o preuve yir'u la ni Choguel de ye discours min kɛ bamanankan na ani n'a ye min kɛ français la jumɛn de mɛnbaga bɛ caya N hakili la discours kɛ kun de ye jama k'i faamu jama bɛ kan min mɛn ne hakili la a bɛ fɔ o de la wa a tɛ fɔ o la a bɛ fɔ o de la
donc et puis n'aw y'o kan de ta aw bɛ fɛ ka bɔ Faransi min ka ko kɔrɔla la o y'aw bɔlen y'o ka mɔgɔw fɛ ɔ ne ko k'an ka bɔ francophone na dɔw b'a la ko n'an y'o kɛ k'an bi sa o tɛ Faransi min ko k'a bɛ Mali bɔ francophone na o tuma Mali bɛna kɛ mun ye san
I y'a ye wali entreprise privée minnu bɛ yan nɔ a fanba ye France de ta ye ni Mali y'i bɔ France bolo Mali yɛrɛ de b'a yɛrɛ ta sigi siga t'o la Orange tɛ France ta ye o don Canal tɛ France ta ye o don Razel-Bec t'ale ta ye maliyɛnw ta bɛ min tiɲɛ na ɔ ni président ko ko bon k'ale bɛna goudron da donc président bɛ goudron da minɛn bɛɛ de san a b'a ka wari bɔ a b'a di ka taa sɔrɔ goudron bɛ da ni machine minnu ni fɛn minnu ye an ka kan k'olu de san yanni olu bɛ kɔrɔ ka denmisɛnninw dege olu dilan na Sini y'a kɛ ten ne koyi fini usine min bɛ fini dilan a ma dilan Sini a dilana Angleterre de mais Sini bɛ Angleterre ɲɛ fini dilan na n ko Faransi de ye Sini dege pɔn dilan na fɔlɔfɔlɔ la Faransi de tun bɛ jamana dilan bɛɛ ɲɛ architecture la so ni jɔli la mais Chine bɛ Faransi ɲɛ pont dilan na bi Chine bɛ baara kɛ français la donc population fanba de b'a kun fɛ o la i delila ka ne ka page ka yan ko nin ye ne ka page officielle ye hali ni ne ma ɲɛ ko n bɛ page sigi i b'a dɔn ne bɛ min k'a kan n bɛ leçon ninnu dɔrɔn de ɲɛfɔ a kan quoi mais ka bɔ mali ko tan parce que ne ɲɛ b'a la yɔrɔ kelen min bɛ yen n'o ma bɔ yen jeli tɛ furakɛ nɛn kan sa, siga t'o la, a ye nɛn in bɔ yen bani, a ye joli in ko k'a jɛ quoi a tɛ taa min kɔ dɛ, unhun, a y'o kɛ siɲɛ kelen u b'a fɔ wala ko n'an y'an ka langue yɛrɛ ta k'an bɛ taa retard la k'an bɛ segin kɔfɛ, unhun, ɔ an bɛ ka jamana minnu wele olu ni anw jɔn bɛ jɔn ɲɛ? ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka yɔrɔ jan pan i bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin o b'a la misali la e y'i kun bugu k'i boli i nana se kogo ma i y'a ye tɛmɛsira tɛ yen i bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin de ka lajɛli kɛ i bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn fɛ tuguni mais k'i gulonnen to kogo kelen na e tɛna taa e tɛna foyi e cɛ tile bɛ bɔ i la yɛrɛ hali sen kelen bɛ taa kelen ɲɛ de o ye diyagoya de ni ne k'i ma ko Emirati ko mali ka indépendance ka kɔrɔ ni Emirati ta i bɛ da a la Dubaï ye minnu ka ville ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta ye n'a tɛ san tan bɔ kɔni mais Burj Khalifa lajɛ mali ka indépendance ka kɔrɔ singapuru ta ye hali mali ka indépendance ka kɔrɔ ni Rwanda ta ye mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta dix-neuf cent soixante san tan ni kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ Rwanda y'a ta tan ni kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ni fila dix-neuf cent soixante-deux emirati ta ye tan ni kɔnɔntɔn bi wolonwula tan de t'u cɛ singapuru ta ye tan ni kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ni duuru hmm. duuru de b'u cɛ gine ka indépendance ka kɔrɔ singapuru ta ye mais singapuru jɔlen ni gine a jɔlen ni mali ye singapuru ka sanu ni chine han singapuru kɔni o bɔra n'a a dɔnniya min olu dun bɛ baara k'u ka kan anglais hmm. langue naani de b'olu fɛ yen hmm. ne k'o de olu b'a fɔ quoi ko eh, an ka intellectuel ni dabali bɛ ban quoi olu la ko k'an taara an ka service la k'u bɛ kuma tubabukan na ne ko n ko kuma in tɛ tiɲɛ ye bilen taa mali service la u bɛ kuma na bamanankan de la donc français ko in gulonnen don dɔrɔn papier ma fɛn minnu bɛna kɛ kalan ye parce que olu de bɛ français la o tɛ yan u k'an bɔ a la u ka CNT k'a daminɛ n'u y'a ye français la i n'a fɔ le gouvernement du Mali décide ɔ Mali Mali marabagaw y'a yamaruya ou bien Mali marabagaw y'a laɲini donc de mettre ce ce cette structure là en place u bɛna nin cakɛda in bila sen kan an t'a faamuya an b'a faamu kosɛbɛ an y'a mɛn aw yɛrɛ da unhun ɔɔ donc n'i y'a Mali marabagaw ɲininka ban langue ko la n'u mana fɔ ee n'an ye bamanankan ta kɔrɔbɔrɔw bɛna mun fɔ Choguel bɛ ka kuma bamanankan na kɔrɔbɔrɔ tɛ an bɛ Choguel fo yen kosɛbɛ d'accord n'i y'a ye Choguel ko ka di maliyɛnw ye unhun a bɛ ka min fɔ A bɛ k'o de mɛn o tɛ fulaw bɛna mun fɔ Mahmoud Dicko ninnu ye jama labɔ yan nɔ u ma bɔ fulakan na u ma bɔ foyi la Umu Sangare ye stade baw fa yan nɔ a ma fa fulakan na a ma fa anglais la bamanankan ni jɛ Salif Keita bɛ dɔnkili da kan jumɛn na bamanankan jɛ don, mais an ka ɲɔgɔn tapeli dabila sa, o de la ne ko k'an bɛka jama manipuler a ɲɛnama, han, ni Mali marabagaw b'a kɛ, unhun, u k'a kɛ, n'u t'a kɛ u fana dɔ kɔ, dɔ bɛ f'u kɔ, o bɛ bɔ yen, mɔgɔ wɛrɛ bɛ na, n'o dɛsɛra an bɛ coup d'Etat k'o la, mɔgɔ wɛrɛ bɛ na, n'o dɛsɛra an bɛ coup d'Etat k'o la, mɔgɔ wɛrɛ bɛ na, fo ni min y'a kɛ, pa pa, kɛcogo, tagacogo de t'a la, ni tagacogo b'a la san 61 aw bɛ sira min kan o ma, aw ma se yɔrɔ si halisa aw bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn o kan, hali bi su in na journal bɛna na français la, tiɲɛ don, parce que gafe in ma falen, a ma falen.
D'accord merci Aziz Traoré an ka jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn b'i bolo ka fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
ɔ n b'o fɔ u ye n bɛ kuma ninnu fɔ ka tɛmɛ quoi kelen mɔgɔw ka jamana gɛlɛya lamɛnni dabila nafa foyi tɛ gɛlɛya la n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i tɛ jɔrɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bin ye sa i bɛ miiri bɔcogo de la an bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban an bɛ bɔ cogo di ko kɛcogo de ka fisa ni ko yɛrɛ ye o ko gouvernement ka an ka kan don ba la an tɛ k'o fɔ ka ban e ni ne bɛna taa bamanankan kalan bilen yan fo n'a da a da kɛ bɔlɔlɔ mana tile ka genge fɛ ka réseau bi yan n'an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ jajuru an ka langue yan mais mun bɛ k'a ko suma Parce que a ma ta ba la bon n'a ma ta ba la politiciens ye jamana ci k'a bila cogo min na halisa ninnu b'a kan n'u y'an ka langue falen politicien jɔn bɛ na sisan k'an ka langue bila français la tuguni i bɛna an di français ma tuguni ɔ wari ta o ma se kuma yɛrɛ ma yɛrɛ wari ta ma se kuma yɛrɛ ma n'a y'aw ka kan falen aw ka kan de bɛ sɛbɛn aw ka wari kan o tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko ye yɛrɛ o kɔrɔ ye o tɛ temps yɛrɛ ta i y'a ye o mana bɔ yen jumɛn CEDEAO hali n'u ye négociation kɛ ko Mali ka to CEDEAO la hali n'u ye négociation kɛ c'est à dire ka bɔ CEDEAO la san 1 tɛ a unhun hali n'u ye négociation kɛ ko Mali ka to a la unhun ni Ala ni Mali m'a ka usines n'a ka fɛnw sigi a yɛrɛ ye Mali ti taa ɲɛ parce que ni Mali ko k'a be coup d'Etat wɛrɛ kɛ u ben'a fɔ tuguni k'u be embargo embargo 1 don embargo 1 don unhun un ATT gɛnna embargo IBK gɛnna embargo an ye Ba Ndaw bɔ yen embargo an ye nin kɛ tan embargo mais n'an yɛrɛ ta tun b'an bolo e farafinna an be se ka embargo sigi Chine kan un un An tɛ balo lataw fɛ yen bilen, an ka mɔbili farafinna jamana jumɛn yɛrɛ bɛ yen min bɛ mɔbili dilan u bɛ mɔbiliw monter de, a jamana fanba bɛ mɔbili monter hali Rwanda b'a monter mais Rwanda b'u ka telephone dilan parce que o fɛn caman bɛ b'u fɛ yen, cɛncɛnw tonnen filɛ nord la nin ye, denmisɛnninw bɛ chomage la u n'u ka diplome bɛ telimani na, tiɲɛ don, e m'a ye marché ko ka di licenciés ta baara la, unhun, gouvernement yɛrɛ fɛɛrɛ de tɛ gouvernement bolo, tiɲɛ yɛrɛ la, kuma in tiɲɛ ye o dɔrɔn de ye et puis yɛrɛ ko n'i mɛɛnna waliko la i yɛrɛ ko funteni bɛ sa quoi u sen ka suma yɛrɛ ko la quoi parce que u ma sɔmi yɛrɛ ko la unhun donc o la jamanadenw k'a ja ninnu lamɛn unhun u k'u cari fo ka se u seyɔrɔ la unhun ne bɛ n ka position kan halisa parce que ne b'a dɔn n'i bɛ fɛ ka kɔnɔ ci i bɛ da de bɔ a la d'accord da bɛ bɔ a la ni langue de ye o langue de bɛ kɛ wari kan journal bɛ na o de la kalan bɛ k'o de la o de b'an bɔ francophone na o de la b'an k'an yɛrɛ ye unhun i y'a ye a bɛɛ t'a langue ko ye a a bɛɛ a bɛɛ don n'o tɛ ni président ko don Asimi nana o bɛ français kan IBK taara o fana tun bɛ français de kan donc fili in bɛ yen halisa
merci bien Aziz i ni ce i ni ce ka na an ka k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na an ka plateau kan ka na dɔ fɔ an ye i ka dɔnniya la ka sɔrɔ fɛn ma bɔ i yɛrɛ ta la an bɛ foli belebeleba ɲɛsin i ma o la o tɛmɛnen kɔfɛ an lajɛlikɛlaw nin tun ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye nin waati kunkurun in na aw ka jabaraninso mandi min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni ale tɔgɔ ye bamada point net o plateau kan aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasa